chawango ndakondwatu kwambiri kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka ku mangalande uko munatchona matchona aja ndi dzina limene mukutchuka nalo basi ngakhale matchona ambirinu mmadana nazo zokutchulani kuti matchona ndinube matchona basi kumakanika kubwera ena pa joweni pompa apa kudzaona abale ulendo wina uliwonse kumakhalira kupepesa chaka ndi chaka kuti ayi sindibwera nyengo ya holiday ino kungoti ana amzungu wangayo anandizolowera ndiye sindingawasiye okha ife munatisiya bwanji tokha chonsecho nabadwa limodzi hayi koma kunoko ku mazambiki nabisala kuno kuti ndibwere kunyasalandeko zinthu zindisokonekera pang'ono mzungu amene ndimagwirira ntchitoyo galu wake ndiye amamvera ine ndekha basi ndiye kuti ndichoke ndiye kuti galuyo sadzidya ayi afa ndi njala ndi njala koma zoona ife kuno kumudzi kwanu galu wathu uja zimveka amangoyenda basi kumadzitola yekha m'madzalamu ujeni ulemu wapadera lero upite ku basi zotsogola za kwezy zimayenda bwino kwambiri nchifukwa chake anthu ambiri kuno amazikonda ku kwezy buses kasitomala amampatsa ulemu kwambiri osati zomabukitsa basi mpakana kupitiriza muyezo anthu ena ndikufika poyimirira iyayi iyayi mukochi samayimirira ayi ayi ndi mwikho umenewo ukakwera munthu kwezy buses ayitu njira yonse umakhala ukudya tabwino tabwino tofewa uku intaneti yaulere ukuonera zooneraonera mtunda ndikumatha nchifukwa chake kuno tonse timakwera basi za kwezy munthune lero nangodzuka ndi nkhani zambiri m'mutu mwangamo koma nkhani imene ndikuyikumbukira kwambiri ndi nkhani ina imene okambawo amafotokoza kuti idachitika kale kwambiri nkhani yokhudzana ndi maufulu achibadidwe okambawo amati dera ina ake kudaali mfumu ina ake imene simafuna zachibwana mdera mwake Ukapezeka munthu akuba m'dera mwakemo sizinalinso zokambirana ayi, amayenera kuti anyongedwe basi, asaonekenso, angathe kupatsira ena khalidwe lake lachabelo, kapena angathe kupangitsa ena ake kukhala osauka. Ndiye chilango chimene chimaperekedwa pa mlandu wina uliwonse wakuba chinali chakupha basi. Ndiye okambawo akuti zimenezi Zimachitika ndithu pa mtetete, aliyense akuona, kuti ngati analipo ena ake otalikitsa manja pa katundu wa ena ake, achite mantha, ndipo adziwe kuti kutero ndiye kuti ndi kushomola ng'ona. Pakupita kwa nthawi, azungu anabwera m'deralo. Tsiku lomwelo limene azungu adafikalo lidaali tsiku limene anyamata ena atatu amayenera kunyongedwa kamba kopezeka akuba chinangwa m'munda wa mkulu wina. Mmene azungu amafika n'kuti makako atakwezedwa kale, kuwanyonga anyamata. Aliyense anaonerera zimenezi zikuchitika. Izi zinawakhudza kwambiri azungu, mpakana madzulo a tsiku limenelo anapempha kukumana ndi mfumu ija. Atakumana ndi mfumu anaiuzapo za nkhani zokhudzana ndi maufulu achibadwidwe a anthu, ndipo kuti izizi zonyonganazi zimayenera kuti zithe. Anaizindikiritsa mfumu kuti munthu akapezeka olakwa akuyenera kupita ku ndende osati kuphedwa, chifukwa nayenso opalamula mlandu ali ndi ufulu okhala ndi moyo. Mfumu inagwirizana nawo azungu kutidi mwinadi chilango chomachita kunyonga pa gulu chimayenera kuti chithe. Chinalidi cha nkhanza. Inalonjeza kusintha, ndipo nawo azungu analonjeza kuti posonyeza kukondwa kwawo kuti mfumu yasintha, aimangira ndende yoyamba m'dera mwawo kuti adziikamo andende. Zinachitikadi mwachangu kwambiri. Ndende inamangidwa ndipo inaperekedwa kwa mfumu. Anthu anakondwa ndipo azungu anabwerera kwawo. Ali kwawo, analembera kalata mfumu ija yoifunsa kuti nkhani ya maufulu ikuyenda bwanji, komanso ndende ikuyenda bwanji. Amfumu aja anayankha kuti chilango chonyonga chinatha ndipo munthu akapezeka olakwa amatumizidwa kundende. Azungu anali osangalala kwambiri ndipo anakonza ulendo wobwera kudzaona mmene ndende ikupindulira anthu a m'deralo. Atafika anali odabwa kuona kuti kundendeko kunali chuu! Ntchetche zokhazokha ndi zimene zimamveka. Atalowa mkati anali odabwa kwambiri kuona mitembo yochuluka kwambiri ya anthu imene idali mundendemo. Anathamanganso kwa mfumu kukaifunsa mfumuyo kuti, Kuja kundendetu kuli mitembo yokhayokha, koma anthu mumawapatsira zakudya koma? Mfumu inali yodabwitsika, mpaka anafunsa kuti, Kodi za ndendezi m'matinso ife tomwe tidzikawapatsira chakudya? Inu munakamba za ndende tidavomereza, ndiye mukufunanso tidzipita kukawapatsira zakudya? Anthu anatibera, ndiye tidzitenganso zochepa zimene adatisiyirazo, tidzikawapatsanso, amalize zonse? Chilungamo chake chili pati pamenepa? Ife tinakawatsekera kundendeko ndipo tinawasiya opanda chakudya komanso madzi akumwa. Azungu akumva izi, analaswa mtima ndipo anafunsa kuti, Ndiye kusiyana kwake ndi zija zonyonga zija kuli pati? Kukawaponya opanda chakudya kapena madzi akumwa n'chimodzimodzi ndi kungowapachika, kuwanyonga. Nkhani imeneyi n'naikumbukira lero chifukwa cha uyu mnyamata wathu Anthony Jere, uyu mlangizi pa zamalamuloyu. Pena pake adalankhulapo zinthu zina zake zimene chifukwa cha maso athu andale tinathamangira kutsutsa. Anthony Jere nthawi ina yake adati, Akuluakulu, anthu amene amatibera ndalama zathu, tiyeni bwanji tiwapatse mwayi woti adzipereke okha, abweze ndalama zathu, tipezepo kangachepe kathu kena kake. Ngati n'kuwamanga, mwina tiwapatse zilango zofewerako chifukwa abweza ndalama zathu. ii zinamveka ayi zachibwana zimenezo kutereku ndiye kuti wina wake mgulu lanulo waba ndalama ndiye mukufuna kuti mumuteteze ife masewero amenewo sitikuchita nawo zachamba eti mpaka na nkhani ija anthu tidalephera kumvetsetsa kuti kodi amafuna atani kwenikweni mukudziwanso iyo mikuyu imene tili nayo kwathu kuno eh yochulukatu leroli ndimangolingalira za milandu yochuluka yokhudzana ndi kubedwa kwa ndalama zathu Ndimalingalira nkhani zochuluka zimene zili kumabwalo athu azamilandu zimene tsogolo lake silikudziwika. Anthu akhala akuba ndalama zathu zochuluka, osawopanso, chifukwa amadziwa ndithu kuti nkhani zokhudza ndi kusakaza chuma chathu kwathu kuno sizimatha ayi. Anthu kutibera chuma chathu ndiye timakhalanso tikugwiritsa ntchito tindalama tochepa totsalato kumamuzengeranso munthu uja milandu kwa zaka zaka m'malo motidi mwina mwake monga antony jere uja adakambira tikadakhala ndi nthawi yokambirana akulu ee munatibera ndalama bwezani iye uja nkubwezadi m'malo momumanga zaka khumi nkumumanga zaka ziwiri zokha ndithu kuti a tinapulumutsa kale ndalama zathu zambiri Munali nzeru ndithu mu ganizo la Anthony Jere koma ifeyo ee! Pajatu zafika poti chilichonse tikumatsutsa. Lero lino kuli milandu ina yatha dzaka 16 tikuyikambabe, ndalama zimene zidabedwazo 1.8 biliyoni kwacha. Kodi pakupita kwa dzaka 16 ifeyo ndi ndalama zingati zimene tawononga kuzenga mulandu? Umva ayi tawononga 5 biliyoni kwacha. Ndiye umadzifunsa kuti ndiye phindu lake ndi chani? Dzaka 16 dzapitazo Kodi sitikanatha kukambirana ndi kugwirizana? Kodi sitikanatha kupulumutsako kangachepe? Pali phindu lanji munthu adatibera ndalama ndiye tikhale tikulimbana naye ku mabwalo a zamilandu zilumika zochuluka? Tikhalenso tikumawononga tindalama tina tinatsala tija. Kenaka akadzapezeka wolakwa ndiye tidzamutumizenso kundende kukakhala kumeneko nthawi yayitali. Adzikadyanso ndalama zathu zina zotsala zija. zimenezi ndi zimene mfumu ijayo idakana kuti ayi ayi amwene anthu anandibera ndi ndakawasiya ku ndende ndiye mukufunanso kuti ndidzikawapatsiranso chakudyaso tikutaya ndalama za nkhaninkhani pa milandu imene tikanatha kukambirana ndi kupulumutsa ndalama za nkhaninkhani antony jere uja amanena zoona kungoti ifeyo panopa ndale zinatilowerera kwambiri tangosandukano kafuko koti chilichonse tumachilowetsa ndale basi ndale zakenso ndiye tsoka lake tayamba kumapanga za mitundu kwambiri aliyense wayamba kulimbikira kwambiri kumapanga za mtundu wake kukokera kwake panopa achimwene magulu osiyanasiyana achikhalidwe ndiye akubadwa vuto lake likumakhala loti amene akumakhala ali patsogolo akumakhala andale ndiye maguluwo ngakhale akumakhala ngati achikhalidwe anthu a ndale akumakhala ali kuseri kwake kumapanga ndale ndikumangokhala ndi mantha kuti izi zachikhalidwe zayambazi zomati ife nda mtundu wakuti ife nda mtundu wakuti zimenezi ndithu sizitha bwino kwathu kuno achimwene anthu a mtundu akadzayamba kumafuna kuti mtsogoleri akhale ochokera ku mtundu wawo nduna zochuluka zikhale za mtundu wawo ana asukulu osankhidwa ku sukulu za sekundale kapena za ukachenjede akhale ochuluka ochokera ku mtundu wawo pamenepo ndi pamene mudzadziwe kuti za mitunduzi nkhani siyopititsa patsogolo chikhalidweyi koma nkhani ndi ya tsankho mtundu wathu uonekere kwambiri kuposa mtundu ujawo aise barman tawafunsa awakhala pakonawo kuti akwiranji komanso uwafunse kuti kodi ati mukumwa chani akubweretsereni ma yellow banzi kapena.